Hi guys, ndine Nesta the Black Teacher ndipo ndabweranso ndi segment yanga ija yoti mwati chani eh mwati chani eh mwati chani yathu ya lero ikulowera ku Russia mm, ku Russia dziko lija la Russia mumadziwa zoti Nyanja, a lake, lake, nyanja yozama kwambiri komanso yakale kwambiri pa dziko lonse lapansi ili ku Russia. Hey, eh, the, the deepest komanso the oldest lake ili ku Russia ndipo nyanja imeneyi kapena lake imeneyi imatchedwa Baikal, ah, Baikal lake or lake Baikal. Ndi malo okongola kwambiri ndipo amapezeka ku mbali ya Russia ija yomwe ili kufupi ndi China, mbali imene imatchedwa kuti Siberia. Eee, and kumenekunso ndi kumalo kumene kumazizira kwambiri mu Russia monse. Kumakhala kuzizira kwambiri mu winter. Ehe, ndiye mukapita kukayenda kumeneku, ku lake kumeneku, mukapitako nthawi ya summer, madzi aja amakhala blue ndipo amakhala akuoneka mokongola kwambiri. Ndi lake yokongola. Monga ndanena kuti ndi yozama kwambiri kwa ma lake onse padziko lapansi pano komanso mukapitako nyengo yozizira eh nthawi ngati zinozi nthawi ya winter ku Siberia ku Russia kumeneku kumazizira moti nyanja chonsechicho chimasanduka cha ice eh chimakhala kuti chili frozen and magalimoto ndithu amayenda pamwamba pa nyanja paja imakhala ndithu frozen monena kuti kumakhala tourism ya winter anthu amapita kukaona Baikal Lake mu winter enanso amapitanso kukaona Baikal Lake ija mu summer eya nkhani yomwe ndabwera nayo lero ndiyoti kumeneku lachisanu lapitali kwachitika ngozi yoopsa kwambiri yomvetsa chisoni mm. gulu la ma tourist ma Chinese eh Chinese tourists analipo 7 banja limodzi ndi azinzawo anthu 7 anati tiyeni tipiteni tikaone baikal lake ndiye anayenda pa galimoto yawo ndiye anafika kumene kuja monga ndanena kuti nthawi ino nyengo yozizira baikal lake ija imakhala kuti yatani yauma ndiye anali pamene paja pa baikal lake paja ndi galimoto yawo ija mwatsoka ilo sanazindikire kuti malo amene anayima ndi galimotowo pansipa ice sanaume kwambiri hey, ice sanaume kwambiri chifukwanso chonena kuti masiku ano nyengo zikusintha, global warming, m'mbuyomo kumazizira kwambiri ice amauma hard hard masiku ano zikumatheka ndithu kuti mbali ina yake sadaume kwambiri popeza ma nyanjayi ndi yomira ndi yozama kwambiri ndiye pansipa madzi ena amakhala kuti sana sanaume ndiye pamene anaima ndi galimotopo ice anasweka eh kaya ngati kusweka galimoto ija likulowa munyanja mwa madzi ozizira a frozen galimoto inalowa mmene muja kumira panalibenso anthu pafupi oti atha kupita nanga si nthawi yoti madzi azizira si frozen eti palibenso kuti anthu asambira alowamo ukuyenera kuvala zovala za special ngati ukufuna kulowa mmenemo motero kuti anthu onsewa afera pomwepo ndithu mm. anthu amenewa afera pamenepa ndithu monena kuti boma la russia ku region imeneyiyi timati uh, Irkutsk region kumenekuku akwanitsa munapita ma divers amene anapita ndithu pansi paja ndi kukaunika ndithu akwanitsa kutulutsa matupi a anthu amenewa 7 kuwapulumutsa kupulumutsa matupi eti eh, koma miyoyo yawo yapita kale ndithu atulutsa matupi amenewa 7 ama chinese 7 amene afera pa nyanja imeneyi ya baikal mm. ndiye mwati chani ya lero Nkhani yake yoyamba ndi imeneyi. Tionanenso. Ndine Nesta the Black Teacher.